Baineadh siar as seaimpíní reatha na Mí Domhnach Seachnaill nuair a chloígh Ráth Cheannaigh iad i mbabhta a haon de Chraobh na Mí. Mar sin níorbh ann ach tóg nó fág nuair a chuadar in iomaíocht le Baile Átha Troim, a bhí neamhchloíte go dtí seo sa ghrúpa. Ní raibh ach spás do dhá fhoireann, an n-éireodh le Domhnach Seachnaill a séasúr a shábháil? Micheál Ó Drisleáin, atá i mbun tráchtaireachta. Tá dhá athrú déanach déanta ag Baile Átha Troim agus an chéad cheann sa líne leathchúil le Conor Quigley istigh in ionad Davy Murtagh. Tá taithí idirchontae ag leithéidí Kieran Caulfield agus Aaron Lynch san tosach agus an t-athrú déanach déanta sa líne lán tosaigh le Harry Purcell istigh in ionad Alan Douglas. Dhá athrú déanach chomh maith atá déanta ag Domhnach Seachnaill agus iad sa líne lán cúil le Fiach Hartigan agus Danny Quinn istigh ón tús. Conor Gray agus Charlie O'Connor i lár páirce agus arís taithí idirchontae ag leithéidí Ruairí Kinsella agus an captaen Matthew Costello. Slua deas bailithe isteach anseo tráthnóna go dtí Dún Samhnaí don chluiche tábhachtach seo i mbabhta a trí. An dá chluiche buaite go dtí seo ag Baile Átha Troim agus Domhnach Seachnaill fós ag lorg a mbua anseo agus, bhuel, tá sé sin treoraithe thar an trasnán. Scór maith ag Aaron Murphy. Tá ceann amháin buaite ag Domhnach Seachnaill ach caithfidh siad toradh a fháilt anseo tráthnóna nó beidh siad ag brath ar chúrsaí insan chluiche eile. Dar ndóigh, curaidh na bliana seo caite. Roinnt imreoirí amuigh gortaithe le seachtainí beaga anuas, gan a bheith ag cabhrú leo. Ceann san isteach sa lár ansan agus smacht ag Conor Gray. Fós ag dul. Deis ag Gray. Baile Átha Troim ag iarraidh é a chosaint. Ní éiríonn leo. Tá an ceann san treoraithe isteach thar an trasnán ag Conor Gray. Tús maith ansan ag Domhnach Seachnaill. Ceithre chúilín ar chlár na scór agus Baile Átha Troim fós ag lorg a gcéad scór anseo. B'fhéidir go dtiocfaidh sé anois. Níos fearr. Duine go duine agus ag an deireadh leis an gciotóg, Ciarán Caulfield ábalta é sin a stiúradh thar an trasnán agus an scór tógtha ansan. Sin Richard O'Ryan san raibh cur isteach sin ag Kieran Olwell i bhfeighil na feadóige tráthnóna. Leis féin ceann ardaithe ansan agus deis leis an deasóg ag Aaron Lynch agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán ansan. Scór maith agus diaidh ar ndiaidh Baile Átha Troim ag teacht isteach sa cluiche. Buanna maithe sa chéad dá chluiche acu, an chéad lá i gcoinne Chnoc na Mí agus ansan i gcoinne Ráth Cheannaigh san tarna cheann. Agus, bhuel, tá siad mall ag socrú isteach sa chluiche anso. Le cúpla nóiméad anuas, dúisithe go cinnte an ceann san de bharr na aistí. Aaron Lynch fós ag dul. Brú ansan air ach ag an deireadh, sin dhá cheann as a chéile ag Aaron Lynch agus an bhearna is lú idir na foirne. Bhí sé cinnte curtha thar n-ais go snasta ansan ag Ciarán Caulfield. Seo chugainn arís an t-ádh le Baile Átha Troim an pheil sin a choimeád. Iad ar tríd ansan dtí Harry Purcell. Spás os a comhair amach mar chomhluadar atá James Murray. Ag an deireadh, roghnaithe dul amach ansan agus. B'fhéidir go dtiocfaidh sé thar n-ais chuige ag an deireadh. Tá siad ag lorg cúl b'fhéidir. Bhuel, ag an deireadh beidh siad sásta an cúilín a ghlacadh tríd an lántosaí David Lenihan. Arís tá sé tofa trí chosaint Dhomhnach Seachnaill. Tá na foirne ar comhscór. Leis rith an ráis le cúpla nóiméad anuas ag Baile Átha Troim agus deis eile ag an lántosaí. Tá an ceann san ag taisteal dhá cheann as a chéile ansan ag Lernahan. Scór iontach ar fad agus iad gafa chun tosaigh. Deis ar an gceathrú ceann agus seans an tarna cúl. An ceann san sábháilte! Bhí deis iontach ag James Toher ach ag an deireadh Tim O'Sullivan. ag seasamh an fhóid istigh ansan, Tim O'Sullivan le sárshábháil agus, bhuel, beidh cic chúig mhéadar agus daichead le teacht mar thoradh. Ach le deich nóiméad anuas, tá Baile Átha Troim tar éis smacht glan a dh'fháilt ar chúrsaí anso, an ceann san ag taisteal agus sábháilte arís ag Tim O'Sullivan agus glanta amach anso chomh fada le Ben Duggan. Bhí brú ansan ar Dhomhnach Seachnaill ach an fód seasta go maith. Tá scór ag teastáil, tamall ón scór deireanach a chur isteach ansan, a deir an réiteoir agus ag deireadh an rith agus ruathar mara tógtha, chailleadar an chéad chluiche i gcoinne Ráth Coinnigh agus bhí bua maith i gcoinne Cnoc na Mí, dosaen cúilín eatarthu sa tarna bhabtha. Ach anso tráthnóna tá siad ar chúl, tá deis ar scór eile Ceann san treoraithe thar an trasnán agus tá sé tugtha ag an deireadh ceann a theastaigh agus a choimeádann ins an iomaíocht anso iad i nDún Samhnaí agus álainn anso fé bhun Chnoic Teamhrach leis tús an dara leatha. Baile Átha Troim ag teacht anois na coinníollacha tar éis dul in olcas Báisteach ag clagarnaíl anois le cúpla nóiméad anuas agus deis ag tús an dara leath ansan ag Aaron Lynch, imreoir na Mí. Tá an ceann san casta isteach thar an trasnán go snasta. An bhearna sínte amach arís. Scór maith ag Lynch. leis ansan ag Eoin O'Reilly, faid go leor leis an gceann san agus an briseadh faighte ag an deireadh ag James Toher, iománaí maith is ea é, ach peileadóir díreach chomh maith. Seo chugainn anois Harry Purcell ag úsáid na peile go cliste ansan, spás istigh ag Aaron Lynch. Oibrithe amach ansan dtí Conor Quigley, deis ag Quigley, an ceann san ag casadh agus ag an deireadh, dóthain déanta ag Quigley. Trí chúilín eatarthu anso i gcónaí an bháisteach glanta seo chugainn anois, Ciarán Caulfield, arís, taithí idirchontae aige siúd. Luas anois le brath in imirt Bhaile Átha Troim. Dul ó dhuine go duine ag an deireadh, Eoin O'Connor le seilbh ag briseadh isteach anso, b'fhéidir go bhfuil deis anso ag O'Connor, tá sé sásta an cúilín a thógaint ag an deireadh ach bhí contúirt ansan agus é ag dul tríd. Ceithre chúilín eatarthu agus Baile Átha Troim ag tarraingt leo anso. Anois Domhnach Seachnaill. Gearradh ar scór agus bogtha chun tosaigh ansan. Tá deis agus sábháil iontach istigh ansan. Bhuel, dhein an cúl báire Eoin O'Reilly ar fheabhas ansan. Címid an pas oibrithe tríd ansan dtí Matthew Costello, an captaen, ach ag an deireadh, sábháil iontach. Agus glanta, bhuel, deis eile ar chúl caillte. Ceithre chúilín i gcónaí eatarthu. Seo chugainn arís Matthew Costello, an captaen, amach anso dtí Ruairí Kinsella, deis ansan. Imreoirí idirchontae is ea iad, an-thuiscint ansan agus cúilín ag an deireadh. Dónal amach ansan agus deis ag Domhnach Seachnaill arís. Teacht amach anso atá John McDonagh, an chomhluadar ansan ó na G. Baile Átha Troim, Tom Carmody, an ceann san oibrithe isteach agus leis an gciotóg. Tá seans ansan ag Tadhg Ó Dúshláin agus tá sé sin slánaithe thar an trasnán aige. Dhá phointe iontach ansan aige agus i bpreab na súl níl eatarthu ach aon chúilín amháin anso. Diaidh ar ndiaidh, Domhnach Seachnaill ag teacht thar n-ais san imirt. Ruairí Kinsella ag gearradh tríd agus seans ar cúilín eile, tá sé sin thar an trasnán ag Kinsella, feabhas go cinnte le feiscint ar imirt Dhomhnach Seachnaill le cúig nóiméad anuas agus, bhuel, ní mór dóibh mar tá an-chuid ag brath ar an gcluiche anso tráthnóna. Anois Blake ag teacht babhta amháin eile, pas amach anso dtí Ruairí Kinsella, tagtha isteach san imirt go mór le cúpla nóiméad anuas agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán ansan ag Kinsella. Trí scór maith as a chéile aimsithe ag Domhnach Seachnaill. Dar ndóigh, craobh na bliana seo caite buaite leo agus tugtha leo. Ceithre chraobh ar fad ag Domhnach Seachnaill, gan ach aon cheann amháin ag Baile Átha Troim thar n-ais i 1962. Ach iad ag dul go maith i mbliana, luas iontu níl aon cheist. Deis scórála Aaron Lynch arís. Istigh leis féin tráthnóna. Scór a theastaigh ó Bhaile Átha Troim. Anois an ceann amach sa obair le déanamh. Caillte agus buntáiste na seilbhe thar n-ais ag David Lernihan. Isteach anso go snasta, bailithe ag Seán Foley. Féachann sé in airde, deis ar chúilín eile, tá siad ag críochnú go láidir anso. Scór maith ag Foley. Seans anois ag Domhnach Seachnaill. Kinsella. Dhá phointe ansan ón iarracht sin. Agus tá sé déanta cúpla uair acu ach coimeádann insan imirt iad an bhearna is lú eatarthu arís anseo. Deis istigh ansan ag John McDonagh. Pas tugtha isteach dtí Rory Kinsella. Seans anso dul ó dhuine go duine. An ceann san ag an deireadh thar an trasnán ag Aaron Murphy. Contúirt istigh ansan. Tá na foirne ar comhscór agus Murphy ag cothromú. Leis an t-am ag imeacht anseo i nDún Samhnaí agus na gréine anois, bhí báisteach ó chianaibh againn, seo chugainn deis anois ag Ciarán Caulfield ag gearradh isteach. Na foirne ar comhscór, an pas tugtha amach ansan dtí Tom Carmody agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán, cúilín eatarthu anseo. Dhá chluiche buaite go dtí seo, trí cheann anois as a chéile ag Baile Átha Troim ach an scéal ag teacht isteach go bhfuil bua sa chluiche eile ag Cnoc na Mí a choimeádann Domhnach Seachnaill sa chraobh. It was game three of three in the group and if we had have been beaten we were out of championship and as I said to the lads it would have been no training on Tuesday night but this is a special group of fellas but a special group of fellas there's no divine right to win matches